Bonu meri a totus amigos e amigas de rts Novas, beni torraus, beni torradas a s'ascutu de sa trasmissioni chi contat su panorama de is eventus culturalis e scientificus chi podeus agatai Girotendi po sa Sardìnnia, custa est sa de bintitres puntadas, e torraus me in sa Biblioteca Emilio Lussu me in Monteclaru in Casteddu po ascutai sa segunda parti de su de tres atobius de s'eventu Energia, arraxonus inti a su svilupu arrespetosu de sa cultura e de sa natura chi si funt fatus propriu custu cust'otongiu, intzandus su de tres atobius at biu sa partecipatzioni de su fotografu naturalista Giovanni Paulis, imparis cun su rapresentanti de Legambienti in Sardigna ca est Enrico Concu e imparis cun issu su giornalista de Luca Urgu ant fueddau de benidori e de sustenibilidade energètica in Sardigna in sa mesa tunda ca s'est tzerriada sa rivolutzione green in Sardigna, miradas noas po sa sustenibilidadi e s'amparu de su territòriu naturali e intzandus deu si arregordu ca custu eventu s'est fatu gràtzias a sa citadi metropolitana de Casteddu chi at apariciau custus atòbius imparis cun Terra de Punt e su sustegnu de sa RAS finantziandus finantziaus intzandus po cun sa Lei cuatruxentuotantaduus de su norantanoi, sa Lei natzionali e sa Lei regionali bintiduus de su domilla e dexiotu. Si arregordu puru ca totu s'eventu at tentu sa su coordinamentu scientificu, sa supervisione scientifica de Salvatore Cubeddu e su coordinamentu linguisticu de Emanuele Pittoni, Est de importu arregordai su s'impreu de sa lìngua sadra me in totu is eventus, me in totu is atòbius, poita est stètiu, nareus, unu trastu po donai visibilidadi a sa lìngua sadra imperada in àmbitu culturali e fintzas scientìficu. Intzandus si lassu in cumpangia de de is espertus de custa mesa tunda e si torru gràtzias e si donu apuntamentu a cida chi 'enit cun una àtera puntada de RTS Novas. Bonu meri a totus. Una cosa chi amus già nadu, ma in subra podimus esser totus d'acordu, chi s'informatzioni est un'elementu importantissimu. Cust'isula at già pagadu unu prezzu tropu mannu in ateras cosas in sos ultimus chimbanta e sessanta annus, po nde torrare a pagare unu mannu e chi non podimus mancu afrontare. In subra 'e custu problema ocorret chi bi siat totu s'atentzione e totu sos consulentes, totu sos istudiosos bonos pro dare sos cunsizos giustos. A mie mi benit sempre da pensare una cosa, inoghe abbasciu b'est una fabbrica meda importante in Sarroch chi tratat un'energia, su combustibile, sa benzina, e bi l'amus a bocca 'e mare, si una petroliera tenet unu problema podet arruinare s'unica risorsa ambientale chi nos est abarrada intata, chi est sa natura, su mare, sas costas E però da s'àteru chirru, nois sa benzina la pagamus pius cara de sas àteras regiones de Itàlia, ma cando mai, si non in chimbant'annos non b'est istada una sollevatzione populare, unu polìticu chi aiat provadu su mancu, cioè datu chi tenimus custa ipoteca ambientale manna, ma faghet pagare a su mancu sa benzina sa metade. Su problema lu tenimus e lu depimus abarrare, ma poite depimus pagare fintzas de pius Ite narat su giovanu ingigneri? E custa est lègia, eh! Certu, su chi teneus in Sarroch siguramenti est unu problema ambientali mannu, est una, fortzis sa rafineria prus manna de sa de s'Europa. Dda teneus innoi, in d'unu logu chi est unu de is prus bellus po sa naturalesa in s'Europa, est u' pogheddu una cuntraditzioni custa Però est berus ca ci donat una surra 'e postus 'e traballu, una surra 'e traballu. E siguramenti custu custa cumponenti de biri subbitu, de ddu podi biri su traballu ca nc'esti e sa possibilidadi ca su traballu si ndi andidi, naraus ca no ci Ci frenat pagu pagu de protestai e nai. Poi est diversu de su de s'energia rinnovabili ca no ddu bieus subitu su su beneficiu e intzandus ci benit de protestai prus po cussu, mancai su dannu no esti iat iat podi essi ca no ci praxit cussa pala ingui Ca depeus segai calincuna mata inguni, dipendit de su logu, naraus ca dipendit meda de su logu, ma naraus ca no est non est paragonabili. siguramenti in su futuru no est pensabili ca u' impiantu cumenti a custu iat abarrai iat abarrai diaici Ma siguramenti no ci podeus permiti de pedri totu cussu cussu traballu. Siguramenti però is tecnologias ca usant in cussu impiantu podint essi usadas po po atru po sa transitzioni, podint essi postas in funtzioni de sa transitzioni ecologica. Una cosa ca faint a sa Roc esti a usai s'idrogenu po esempiu E deu, deu no creu ca s'idrògenu est podit essi su futuru de de s'energia, ca totu at andai a idrògenu poita est una custioni de sa termodinàmica, no est meda efficienti, naraus, poita s'idrògenu ddu podis produsi de energia rinnovabili, ma dopu ddu depis abruxai o torrai a trasfurmai in energia, intzandus nci pedris meda, naraus. Però po certas cosas podit essi sa soluzioni. Deu deu puru apu fatu una tesi de laurea in sa magistrali innui circu de de agattai una soluzioni a su problema de s'energia produsia in prus. Immoi teneus, naraus ca seus in d'una situazioni de transizioni, seus andendi, teneus una situazioni No eus ancora studau is centralis a craboni, ma seus seus aumentendi sa produtzioni de energia rinnovabili, chi iat depi essi iat iat depi essi sufficienti po nci mantenni in ecuilibriu candu eus a studai su craboni, intzandus ita sussedit, ca candu nc'est meda bentu meda soli e is centralis nci funt ancora allutas, produseus de prus de su chi nci serbit. E intzandus tocat, po no sovracaricai sa reti, tocat tocat a studai certus impiantus. Is impiantus chi est prus facili a studai funt is palas eolicas, is palas eolicas po esempiu. E deu apu nau, ma no nc'est u' modu po, una modalidadi po evitai, po circai de usai custa energia Poita chi produsit s'energia est pagau su pròpiu, puru chi is palas no funtzionant, poita est una cosa de stabilidadi de sa reti. E intzandus ita si podit fai, si podit produsi, si podit usai s'energia, fai produsi is impiantus, ma no dda ghetai in sa in sa reti, ma dda usai po produsi idrògenu. Cun s'energia rinnovabili si podit produsi idrògenu bridi, tzerriau diaici poita benit de energia rinnovabili, cun s'eletròlisi de s'acua. Custu idrògenu però est difìcili de de allogai, est difìcili de ddu trasportai e puru de ddu usai non seus ancora prontus prontus. Est meda esplosivu e tenit unu sciurru, u' bellu pagheddu 'e problemas. Meda densidadi energetica po po massa ma no de volumi, naraus est u' pagheddu problematicu. Intzandus sa tesi cosa mia, e t'apu nau, est una possibilidadi, immui ca non seus ancora prontus po ddu usai, esti a a usai s'idrògenu impari cun s'anidride carbonica po produsi metanu ca esti u' biometanu podeus zerriai poita su processu est ua cosa particolari, ca podeus usai po po meda po decarbonizai meda meda setores ddu podeus usai poita teneus giai s'infrastrutura po ddu fai. Est prus facili de allogai. Est prus facili de allogai certu e se chi s'anidride carbonica est de benit de su biogas Est biogènica, benit de s'a de s'atmosfera o est deus caturada de su de is impiantus industrialis, puru de is centralis chi teneus, intzandus custa est ua ua cosa circolari poita seus non seus torrendi non seus ponendi in atmosfera anidride carbonica ca fiat fiat asuta 'e terra. Non seus ponendi in banca. Naraus, seus, est una cosa virtuosa, podeus nai ca est u' combustibili rinnovabili diaici. Naraus, custa est una cosa ca apu fatu deu po sa tesi, ca est unu de is elementus, no est siguramenti sa soluzioni magica po totu, ma est una de is tecnologias ca si podit usai, cumenti no est sceti eolicu e fotovoltaicu, certu est meda e custu poita est sa tecnologia, funt is tecnologias ca si podint Usai de prus, est prus sèmplici a ddas ponni, po produsi meda energia, ma teneus puru su geotèrmicu, ca est s'energia de sa terra, de su su calori de sa terra ca podit essi usada in bassa entalpia po po callentai domus cosa nosta, cun is pompas de calori est prus eficienti chi usaus cussa energia. O teneus s'idroelètricu ca est importanti meda, teneus prus de cincuanta digas in Ca si ddu ddoi est unu atru problema ambientali meda mannu ddu sciu però ddu teneus e est meda importanti po allogai s'energia siguramente si tradetat prus de sa de produsi candu so eus a nai cioè tocat a agatai soluzionis no c'est una sceti tecnologia no c'est no c'est sceti una soluzioni Ma nci ndi funt medas e depint essi usadas totus in d'u sa giusta proportzioni e tocat a circai puru de tenni su stessu de naraus is stessus traballus de circai de ddus podi cunvertì de una tecnologia a s'atra e fai una transitzioni puru in su traballu no sceti in sa produtzione de s'energia e totu custu. Giovanni, cussu chi nos at nadu Enrico, segundu a tie est fantascièntzia o si podet fagher da bellu a bellu? Po mei si podit fai, si podit fai, teneus giai tecnologias po cumentzai, poita tenit arrexoni Enrico, non est chi seus, poita nosu eus sempri isturiau tecnologias po manigiai craboni, po manigiai petroliu, Est sceti de est de pagu chi seus studiendi beni is atras, cun su problema chi teneus de is grandis multinazionali, multinazionalis chi non est chi tenint totu cussu interessu a fai studiai custas energias alternativas e insaras no, insoma su problema diventat unu pagu prus mannu. Depit essi unu pagu, cumenti potzu nai, depit essi puru, depint essi is guvernus puru a nci imbistiri in custa cosa Poita chi tui chi ddu lassaus sceti a is privaus, su privau bolit fai dinai de pressi e de pressi ddu fais cun su craboni e cun su cun su cun su petroliu, cun s'atru est unu pagu prus dificili poita tocat a ddu sturiai e quindi tocat a perdi tempus e custu est unu problema. Bolemus nai una cosa po po cantu po is palas eolicas chi m'est capitau de de andai a cunvegnus aundi si fueddàt de su de s'impatu chi tenint is palas eolicas cun cun cun abilas e atrus pillonis, rapacis nci funt. Est unu bellu problema, però inguni puru nosu innoi seus unu pagu postus mali, però nci funt natzionis, sa Spagna, chi funt istudiendi solutzionis ca funt, non est chi funt sa solutzioni a impatto zero, però funtzionant. E insaras inveci de tenni, non ddu sciu, binti intruxus mortus po is palas eolicas funt cincu Intzà cumintzat a essi a andai giai mellus. Però inguni puru tocat a fai, a essi consapevulis de su fatu che non podis tenni s'ou, sa pudda e s'arriali, a calincuna cosa depis arrinunciai. E intzà mellus ndi perdi cincu che a ndi perdi binti. Po mei diaici, deu dda biu diaici. Su problema chi teneus innoi est ca in Spagna nc'est una lei ca narat a sa societadi eletrica, tui fais s'impiantu, tui ponis is cavus, tui ponis is palas eolicas, ma andat beni, depis circai sa soluzioni poita is pillonis non depint morri. In Italia no. In Italia tocat a si ponni de acordiu cun Terna, m'est benniu custu, ma e atras chi nci teneus, Terna est una de cussas chi traballat de prus in custa cosa tra l'altro, tocat a si ponni de acordiu cun custus e circai de ddus cunvinci, ddu funt fendi beni, imoi est fendiddu beni s'universidadi de Sassari po su progetu de is intrujus, però insoma chi nci fessit una lei chi narat Tui faisi custu e depisi poni totu is dissuasoris, totu cussu chi serbit e iat essi meda mellus. Invece custu controllu non nc'est. No, non nc'est una lei, non funt obligaus. Cioè funt obligaus chi sa Regioni, candu controllat sa valutatzioni de impatu ambientali, narat, no, innoi est necessàriu poita nci funt, però non ddu faint in dogna logu. Est unu problema custu. Certu. No, custa è una cosa meda meda interessanti, apu mi seu interessau deu puru po custa cosa de is pillonis, puru poita funt u' atera, deu apu sempri tentu sa passioni po is animalis, puru po is rapacis meda, is rapacis funt cussus ca funt prus sensibili, funt a rischiu po is palas eolicas. E naraus ca in su mundu ndi morrint meda, Però est puru, tocat puru a nai, cognitzioni de is nùmerus, poita est berus ca meda pillonis morrint dogni annu po is palas, però cantu ndi morrint de pillonis in totu po càusa antròpica? Imui tèngiu custu telèfonu cun custu cun u arti u gràficu de u' artìculu po nai custa cosa Meda de custus stùdius funt stètius fatus a partiri de dexi annus fait me is Istadus in America poita inguni ant inghitzau de prima a studiai custa cosa. Ant tentu meda pillonis mortus, ant inghitzau a publicai artìculus, fai stùdius E a su is causas de morti de pillonis causadas de s'omini, is palas funt, seti cuatru cincu sesi seti, seti, sa setima causa, poita, poita sa prima funt is pisitus. Mancai no po is rapacis po. Custu est u' ateru bellu problema. Is pisitus morrint de, bocint Dogn'annu in Amèrica de trecentusessanta millionis a prus de duus miliardus de pillonis, de prus is pisitus chi no tenint meri. Dopu teneus is edifìcius, is imbirdis, is pillonis andant, nci funt de natzionis chi tenis totu su palatzu fatu in birdus ddis ponint Sa figura de s'abila o de un'atru rapaci chi non fait arribai is pillonis inguni. E nosu nudda. Nudda. Teneus secentus millionis, dopu is machinas, duxentus millionis is pesticidius, is pesticidius, dopu is fius de sa currenti, is torretas de comunicazioni e po is turbinas eolicas unu millioni. dogn'annu. Po fortuna ca no ci funt prus is cabuderresus chi faint is pillonadoris. Ca no nci funt prus no ndi so diaici siguru, no non est chi ndi so diaici siguru. E ca ant rallentau unu pagu, cussu si. E apu scrobetu ca is pillonis no funt cussus ca funt prus in periculu. Is tzintzimurreddus funt prus in periculu puru de morri po is palas. Ma inguni cussu cambiamentu climaticu est fendi dannus legius. Apo biu, cumenti at nau, nci funt meda tecnologias ca si podint ponni po evitai custa cosa de bocci pillonis. In America nc'est, funt is leis a su propriu po po is intrùcius. In d'unu logu apu intendiu ca dogna pala palia podit bocci massimu ndi podit bocci unu de intrùciu in totu sa vida de sa palia. E tando tando ant fatu, ant montau su sistema GPS e sa palia si frimmat candu su intruxu est in zona. Ma nci funt aterus sistemas? Su propriu si podit fai. In Spagna manigiant custa cosa chi candu est arribendi calincunu, un'intruxu o un'achili, calincuna, nc'est una luxi chi s'alluit. S'alluit. S'alluit e in sa su sonu, si podit fai puru cun su sonu, un'atra cosa est a fai is impiantus in d'una manera ca est arraxonada, poita potzu produsi sa stessa cantidadi de currenti ponendi una palia posta beni in su logu giustu, manna, una, e no meda meda palias piticas e una palia sceti Invece sas de meda piticas est unu perigulu pro piticos meda, pro esempiu poita pro is pabias eolicas medas pensant, ma poita non ddas fadeus piticas ca no strobant non si bint, sa beridadi est ca pro depis usai u' surr'e risorsas in prus o istrobas de prus e s'energia ca produsit est prus est prus pagu poita sa pabia produsit cun sa velocidadi de su bentu Prus est arta sa velocidade de su bentu, prus girat a forti sa pabia e prus energia produsit. Sa velocidade de su bentu aumentat cun sa cun sa cuota, ma prus sa no est una cosa lineare, prus unu pitiu un'aumentu piticcu de sa velocidade de su bentu aumentat meda meda meda sa sa potenzia de sa s'energia pro produsida. Intzandus ite sussedet, ca una pabia de centubinti metrus prodiu produsit centinaia di 'ortas de prus de una de trinta. Eh, eh, tocat puru a fai custu ragionamentu. U' atra cosa iat a essi a fai is pabias nieddas, est u' studiu at nau ca is pabias nieddas funt prus, una cosa prus. De cussas biancas. Si, ma ma naraus ca mancai est peus po is atras cosas. Bene, amus, sa chistionada est durada chimbanta minutos, però nd'amus galu deghe, si a caligunu de bois podet fagher piaghere de fagher carchi domanda o de narrer carchi cosa o de fagher carchi interventu, sa cosa non est gradida, est graditissima

Po me ci funt interessus a pallas, poita non podit essi chi siat diaici, cioè bandat beni s'ignoranza, bandat beni totu, ma candu deu ligiu, funt seghendi is matas chi si 'onant s'ossigenu, e funt seghendi ocalitu, chi est stetiu est stetiu prantau comenti forestatzioni produtiva, ma de ita seus fueddendi, de nudda, ma de nudda diaderus. Cioè, su problema est chi si custa genti diaici traballat cun s'ignorantza de sa genti, ignorantza non in sensu de non conoscenza, bandat beni, e traballant aici, poita chi tui non ddu sciis chi est seghende ocalitu, cioè, pentzai bosatrus chi deu femu ponende in pitzus unu club de motoseghistas po nde ddu segai s'ocalitu, ca non nci fait nudda and'e nosu, cioè una mata diaderus stupida in Sardegna, non nci apoddat meda, e puru segant ocalitu, parrit chi ndi siant seghendi matas de ilixi prus becias chi teneus, parrit chi siant is matas de Sas Baddes a Orgosolo, Gesù Cristu miu, nde ddas segant dogna dexi annus. cioè dogna dexi annus si ndi scirant dannu ambientale, po caridadi 'e Deus, non nau atru chi nunca m'arrinnegu. No seu d'acordiu, naraus ca sa stampa no at agiudau in su totu po sa transitzioni ecològica siguramenti nc'est una sensibilidadi ca tocat a dda cunsiderai de sa genti ca est puru una sensibilidadi bona, naraus, de sùbitu ca est cun totus is cosas chi funt sussèdias ma est stètia usada de de genti ca non teniat a coru su su beni de sa terra cosa nostra, segundu mei Una pregunta, poi si 'ollu arregodai fintzas ca oi teneus fintzas Marta Battaglia, presidente di Legambiente Sardegna, po nosu unu grandu prexeri e si fintzas 'olli si nai calincuna cosa anche in italiano a pitzu de is arrexonamentus chi seus fendi. No, deu deu ia 'olli fai una pregunta chi m'interessat meda e chi torrat in cussu chi funt is arrexonamentus custus pipius, custas pipias, nosu seus nativi analògici, no seus nativi digitali, seus, cumenti a nai, parti de cussu chi est un'atru seculu. Seus bècius, nara·ddu. Custus pipius funt nàscius giai, podeus nai, cun custu imprinting, cun custa modu de essi ambientalistas, intamus de nosu ca nci fuliàt su paperi in terra o nci fuliàt sa latina de cocacola po giogai a palloni, poi candu t'arrosciasta dda lassasta in sa 'ia, is pipius custas cosas no ddas faint. Po su tempus benidori s'energia de is giovunedus, no, de is pipius e is pipias podint essi parti e ruolu in cussa chi est aberus una transitzioni green No po interessu ma po po beridadi e circai de de de propriu de difendi s'ambienti cosa nosta. Bosu. Deu creu creu ca giai poita nosu ddu cumprendeus ca chi 'oleus bivi in d'unu mundu decenti tocat a si movi a si fai intendi puru poita is decisionis is politigas no ddas decideus nosus e chi no ci fadeus intendi ant a decidi is atrus po nosu e no decidint sempri in su modu giustu siguramenti est totu in su interessi cosa nosta a circai de bivi in sa manera prus sostenibili E ddu creo ca immoi nosu cresceus cun is generatzionis nobas de prus puru, cun una sensibilidadi speciali po s'ambienti e cumprendeus ca u' dannu a s'ambienti est u' dannu a nosu e a su futuru cosa nosta prus mancai de is generazionis prus innantis. de is cosas chi faint a timmi de prus is italianus, bomba atòmica, gherras eccètera eccètera, est pròpriu custu mudamentu de de su clima, chi fait a timmi pròpriu sa genti, poita non si scit aberus ita ita s'at a portai. Est una delle paure, cumenti de is cosas chi faint a timmi de prus is italianus. No, ma est berus, est diaici. E ddu timint però non fainti nudda po, non si movinti po po migliorai. Est po cussu chi tocat a trabballai cun is giovunneddus. Poita càstia deu dd'apu biu, po serrari chi tengu, insoma, apu cummentzau a Monti Arcosu in su norantaduus, non est propriu s'atra dì E candu beniant is piciochedus de is iscolas, nosu nosu fueddaus de braconàgiu, chi fiat unu problema, chi fiat. Cussus piciochedus immoi tenint fillus e benint ancora a s'oasi e ddus faint, ddus portant a biri, cussu chi nosu zerriaus l'albero della vergogna, Luigi ddu connosci beni, ddus portant, lo vedi questo, questo lo usavano per catturare, e giai su fatu chi narint lo usavano Bolit nai chi eus traballau beni poita est diminuiu meda su braconàgiu, non est spaciau, custu est pagu ma seguru, però traballai cun is generazionis noas, bolit nai puru provai a ponni cussu semineddu piticheddu in conca chi ti fait pentzai ma seu fendi sa cosa giusta, e candu unu est piciocheddu e piticu est prus facili fai cosas diaici, e nosu ddu depeus fai immoi Depestus cumentzai prima, ma ddu depeus fai immoi puru po s'energia rinnovabili, poita est cussu su discursu, tocat a cunvinci generatzioni noas ca est cussa sa strada de sighì, poita chi nunca seus fueddendi de, dd'apu nau prima, ndi teneus sceti unu de pianeta, E ddu seus bocendi, eh! E, sentza su pianeta, aundi si nd'andaus? Non apu cumprendiu. Deo cheria nàrrere una cosa a cuss'omine che prima at fattu una domanda appropriada in su ruolu de s'informatzione. Mai comente in custu periodu semus liberos e podimos accedere a sas fontes in maniera deretta. chena filtros, bolet narrer de unu giornalista, deo triballo po unu giornale, po una televisione, ma amos medas modos de acceder e nos fagher un'opinione, tocat solu a nois poder consultare fontes differentes, ca non totus ant a narrer sa matessi cosa, po fortuna naro deo, e nos creare cussa coscientzia critica chi nos permitit de Nos fagher un'idea completa in subra de unu problema comente podet esser su su sas fontes energèticas alternativas o su cussas chi amus sempre utilizadu in passadu. Est beru, sos grupos editoriales spesso tenent calchi interessu pius mannu de e b'an sempre giogadu subra custa cosa, a catturare s'attenzione 'e sa popolazione, però como cussu giogu est sempre pius difficile ca nois podimus accedere veramente a formas de a fontes informativas differentes e si semus informados podimus contrastare facilmente o cun major fortza sas cosas chi non nos piaghen. Custa est una. Sa segunda, amus faeddadu de sos pitzinnos, si sos pitzinnos como tenen una cuscienza ambientale pius manna, sun prus attentos e Tenent a coro sa cussièntzia de custa terra e cumìntzant a la difèndere. B'est duos mèritos, unu pagu de sos babbos e de sas mamas chi l'ant trasmìtidu in domo e in iscola comente funtzionat e poi sa fortuna chi como sos pitzinnos no est chi abarrant solu in Sardigna, girant, po fortuna ant bidu ateras citades, ateros logos, in ue non sempre b'at custa tutela ambientale chi chi inoghe est abarrada e quindi custu valore si l'an si lu sun conquistende a bellu a bellu e sun sos primos difensores de custu ecosistema e custa est una cosa bona, podet esser da cras insomma no est difficile a los ponner in fattu de custa difesa de su territoriu. Deu t'apu nau ca custa cosa de s'Unione Sarda, de totu, nci at, po cantu creu ca est una cosa negativa, nci at portau puru cosa, una cosa positiva, a biri una surr'e genti ca si movit po sa terra cosa sua e est unu sentimentu bonu, naraus. Ca però partit de informatzionis ca funt, non funt giustas. Su problema est cussu. Su problema est cussu. E siguramenti naru ca po mei est stranu a biri totu custa finzas chi andat beni no is progetus no funt. Is progetus funt tropus. Funt tropus, naras, ma no ant essi fatus totus. Est impossibili una cosa una cosa diaici. andat andat beni sa specu sa speculatz però custa speculazioni po u' 'orta Est una specu castiendi totu is speculatzioni chi nci funt stetias in Sardigna e totu su chi s'est lassau innoi, s'incuinamentu e totu. Po u' 'orta nc'est una specu. Po u' 'orta nc'est una speculatzioni ca nci portat cosa positiva ca no est sceti traba. Est de su, s'ambienti dd'eus a depi migliorai, assumancu custu. Nc'est una cosa, una piccola, una diferentziedda de is ateras cosas. Tocat a ddu nai, no ca siat, no ca, tocat a acettai totu cumenti est, no no seu narendi cussu, però tocat a ddu nai ca. Ma si custa cosa, dda si nau, si custa cosa at portau calincuna cosa de bonu est stètiu pròpriu su fatu ca sa genti at cumenzau a si movi. Imoi tocat a dda fai movi in gratzia'e Deus però, nendi sa berirari e no sceti scimpriraris, poita chi nosu naraus chi nci funt Trexentus progetus e ca bandant totus ca si faint totus, non seus nendi sa berirari, ma giai centucincuanta funt tropus, intzaras tocat a nai, tocat a biri beni, e su problema nascit, dd'apu nau candu eus cumentzau, unu problema politicu, poita nosu eus lassau unu vuoto normativo diaderus mannu in Sardegna, eus permitiu A su Guvernu de deciri a undi ponni is impiantus, chi nosu si festus movius prima e si ndi festus sciraus prima, forsis non festus in custa situatzioni, poita est berus, bandat beni transitzioni energetica, speculatzioni energetica no, assolutamenti no, poita chini nci arrimitit poi seus nosu, est sa terra cosa nostra, poita tocat abarrai atentus a undi ddus fai, a undi, cantu ndi fai Poita su problema est cussu, non est a ddus fai e basta, est a undi ddus fais e cantu ndi fais. Poita, poi tocat a biri, poita chi ddus fareus sceti poita nci funt is incentivus po ponni palas eòlicas o pannellus e mancai ddus seus ponendi in una zona undi non funt mancu diaici redditìtzius e insaras seus